light and peace o oh. ehe ka ife nke onye nwe anyị na udo nke ya ka ọ dịrị mụ na gị naabọ gị bụ onye Igbo nwanne m nwoke na nwaanyị na-ege m ntị ehe ị dị opportuned eh, ọ dapụta ọ dapụta i wee nebanye anya wee fụ vidio a onyonyo a ihe onyonyo a mụ onwe m na-eme n'ụbọchị taa ee m ma like ka ị nebanye anya ruo n'isi ehe ụmụnne m o nwere ebumnobi Chineke m ji wee pụtakwa n'ụbọchị taa eleghị anya o tego mana o nwere ozi m ji guzo dị mkpa mụ na gị bụ ndị Igbo anyị ga-asị na ya anụbeghị o nwere abụ a na-abụ na-asị ị ga-asị na o nweghị mgbe ị nụrụ okwu Chukwu okwu Chineke maka anyị na-aza ụmụ Chineke ụfọdụ na-eclaimusi ike na-ekwu na anyị bụ ụmụ Izrel ma ụfọdụ kweta ekweta na Chineke nke Izrel ụfọdụ e, kwetakwa na omenala igbo dịkwa similar to Chin- e- e- e- iwu chineke nke israel nyere ụmụ israel na baịbụl nke dị na jenesis to nke bido na jenesis wee ruo na malakaị even o extend wee ruo na revelation maka ọ commandments bụ iwu chineke nyere ụmụ israel now o wee bụ na mụ na gị bụ ndị na-ege ntị n'oge a. Anyị a ga-asị na o nweghị mgbe anyị nụrụ okwu ọnụ Chineke? Okwu ọnụ Chineke ndị Yurop kpọrọ ya Jizọs. Okwu e mere ọ bụlụ arụ dịka ha denyere ya n'akwụkwọ nsọ. The Jizọs ahụ wee kwuo dịka ha denyekwara ya wee sị na ya bụ mmalite na ọgwụgwụ, ụzọ ndụ, e- ụzọ eziokwu na ndụ. so na jizọs bụ eziokwu then o wee batazia na omenala igbo maka gịnwa bụ onye na-asị na ị na-ekpe agọ mmụọ ma ị na-eme ị na-eme ọdịnala ọ ị na-eme omenala agwanụ m gị eziokwu ọkwa ọfọ i jikwara ọfọ ọfọ ahụ bụkwanụ ya bụ ọkwanụ ya bụ eziokwu o kwesịrị ịbụ eziokwu ehe a sị na eziokwu ga-achị ehe a sị na eziokwu ga-apụta ife ehe then anyị ka na-ekwu okwu na-ajụ ọ gịnị bụ ihe dị n'ọfọ ọ gịnị bụ ọfọ anyị amatago na justice anyị amatago na eh, truth and justice oke ọfọ na ogu truth and justice amana ga afụgonu n'akwụkwọ nsọ chineke sị ndị nke ya pursue justice justice justice shall you pursue ị fụgo ya judgment anyị kpee ikpe ziri ezi anyị mee ihe ziri ezi ha niile wee bụrụ ihe dị n'ọfọ bụrụ ya bụ eziokwu the truth anyị kwuo eziokwu anyị mata eziokwu anyị dobe eziokwu anyị mee eziokwu anyị dobe ya bụ na ọ ga-adị ọkpụtụ ọkpụ kedụzi ihe a na-ekwu o wee bụrụ ya bụ na ijide ọfọ anyị agụpụtasị n'ihe dị n'ọfọ ya ka anyị na-ekwu mgbe gara aga igbo kwenu ya onye bụ ya ya bụ na Yahweh anyị na-asị kpecha ekpere a sị ise ise ise o o gosi na igbo nwere iwu ise e ji mara ha ya bụ foundation ndị Igbo ọkwanụ Genesis to Malachi foundation ndị Igbo okwute nke kwesịrị ka anyị wuwe ka anyị guzo n'elu ya wee rụba ụnọ rụba onwe anyị wee mebe ihe niile anyị na-eme n'elu ụwa okwute kwesịrị ka anyị guzoro n'elu oke mkpume anyị kwesịrị iguzo n'elu ya ọ Genesis to Malachi n'akwụkwọ nsọ ka mụ na gị bụ onye na-agọ mmụọ na-eme omenala ghara ịghọtafe akwụkwọ nsọ ka gụnwa mụ na gị bụkwa onye na-eme akwụkwọ nsọ na-efollow akwụkwọ nsọ ghara ịghọtafe ndị omenala na chineke chọrọ ka anyị bụrụ ofu n'okwu ọnụ ya nke a fụrụ anya nke pụtara ife baịbụl anụnwa at least ka ọ bụrụ ya nụ bụ nke onye ọbụla fụrụ anya nke ọbụla mmadụ na-emezi ọ bụrụ na ọ pụtaghị ọ bụrụ na a fụghị ya anya a ma na ọ ihe nzuzo na otu nzuzo ka ọ bụnụ ihe ọbụla ị na-eme adịghị n'akwụkwọ nsọ ọ otu nzuzo ọ ọ- ọ ihe zoro ezo nke pụtara ife ka anyị were niile as a people as ndị Igbo so ụmụnne m ọ bụrụ na unu enee anya unu afụ na ebe anyị na-eje n'ụbọchị taa bụ ụbọchị ezumike dị nsọ nke dịịrị Chineke anyị ga-edobekwanụ tata nsọ ọ ga-enwelị ụbọchị n'ụbọchị niile anyị ga-eji wee na-abịa ekpere Chineke zuru ike with Chineke tụgharịa uche n'ihe banye Chukwu ee too Chukwu otito fee ya efe ee Ụbọchị anyị anyị eme arụ ọrụ ma ọ sibe ihe osisi, anyị akwadochagoro oriri ka a ga-anọ, ụbọchị ọṅụ, ụbọchị amara, ụbọchị Chukwu ga-eji mee ka anyị na-adị ndụ ọfụụ, na-eme ka anyị na-renew our strength, na-refresh our spirit, our soul. Maka ọ mmụọ na-eme ka anụ arụ dị ndụ. Ọ na-eme ka mmụọ mụ na gị na-adị ndụ, na-erejuvenate anyị, na-amụgharị anyị. Ụbọchị ahụ anyị na ya ga-enwe a relationship, intimacy. Ị mago intimacy nke Chukwu na mmadụ, mmụọ na mmadụ. Eh? Ọ nrikọrị, mmekọrịta. Eh? Ọ bụghị nke intimacy nwoke na nwaanyị. Anyị aghọtago. So n'ihe m na-ekwu bụ na taa taa, o wee masị Chineke na m ga-apụta wee gwa mụ na gị okwu a anyị a ga-asị na ọ dịghị mgbe anyị nụrụ okwu Chineke anyị a ga-asị na ọ dịghị mgbe anyị nụrụ ka a na-ekwusi ya anyị kwesịrị iche uche banyere ndụ mụ na gị taa maka na amanna mmasị na ọ dịgokwa too late maka na anyụike

Biko, ka anyị mịa mkpụrụ ọma, na osisi nke na-amịghị mkpụrụ ọma na a ga-egbutu ya, na osisi ọ bụla nke na-amịghị mkpụrụ ọma na a ga-egbutu ya. Oge a ka a nọ n'elu ya, anyụike a na-ekwu na o guzorowo, ọ gbadatago, na-agagharịzi kịta. Osisi ọ bụla ọ fụrụ amịghị mkpụrụ ọma, na o nide osisi ahụ, ọ baghị uru osisi ahụ iguzo. Kee ihe o guzozi ebe ahụ na-amị, na-eto. Ebe enweghị uru ọ bara, a ga-egbutu ya. Ihe ọ pụtara bụ na Alaeze Chineke anyị na-abịa n'ụwa. Ihe ọ pụtara bụ na a ga ọ ga-erue mgbe a ga uu ik ikuku ya na-eku ihe a, ọ ga-erue mgbe a ga-eme uche ya n'ụ n'ụwa dị ka e si eme ya n'eluigwe. Ọ kwa ị fụgo ya? So, ọ nya, anyụike ahụ Chineke gosiri ya na mmụọ n'abalị pụta taa. Anyụike a gbadatarụ n'ikuku. O nweghị aka ji ya, ọ na-agara onwe ya. Ọ bịa ebe mụ na ndị be m nọ. Mụnwa were ọsọ gbuo ikpere naabọ, gwa ụmụnne, gwa na-agwa onye ọbụla, bịanụ ka anyị dobe commandments Chineke. O wee gafeta ebe anyị nọ, wee gagharịsịa wee pụọ. Ọ bata ebe ị nọ, ọ bụrụ na ị nọghị na commandments of God, ọ nya bụ ị ga na-afụzi ihe ị na-afụ kịta nke karịrị nke ị na-afụ. ị ga na-afụ ihe karịrị ihe ị na-afụbu mbụ ị na-achọghị ịfụ ihe mgbu pain and sorrows ọ ihe ga-adakwasa nwoke nwaanyị nke anọghị na ime ụlọ chukwu rụrụ na commandments chukwu na ezi omume chukwu chineke nwere ihe ziri ezi n'anya nke bụ n'anya mụ na gị ozi ha ezi n'anya anyị maka ndị na-ewepụ ewepụ n'akwụkwọ nsọ na-eti eti maka ndị na-asị na ha esoghị n'akwụkwọ nsọ na omenala nka ọ bụrụ na nke ị na-eme na o zughị oke na nsogbu dị ọ bụrụ na ihe mụ na gị na-eme abụghọ nke ahụ Chineke kwupụrụ n'ọnụ ya ọ kwanụ Chineke nke Mozis bụ nyanwa bụ Chukwu A na-ekwu okwu ya kịta. O ya-egosi ụwa niile na ọ nya bụ onye kere enuigwe na ụwa. Ọkwa ị fụ na o gosiri n'Afrịka, n'Ijipt. O gosiri the gods, all the gods of Africa, Egypt, na ọ nya bụ Chukwu wee napụta ụmụ Izrel. O ya-egosizi ụwa niile kịta na ọ nya bụ Chukwu wee napụta ndị nke ya wee budatara ndị nke ya okwu ọnụ ya ọgba ndụ ya n'ụwa niile a ga-eme okwu ọnụ ya n'ebe niile n'ime ụlọ niile ezinụlọ niile Ọ iwu ka ọ bụ ọ nya bụ Jizọs a- ndị a- ndị Europeans na-asị na Jesus is coming soon this that ha nwa ya-akọwanụ dịka ha nwa e nyere ha nwa obere e nyere onye onye ọga na-ekwu n'ihi na-ekwusi ike nke e nyere gị o bukwa ibu e nwere ndị e nyere obere ndidi were nwayọ na-eso ha mana ọ bụrụ ma anyị ga-aṅụ ya bụ milk nke obere taa anụ dị na ya na ọkpụkpụ dị na ya nke nnukwu ọ nke nnukwu ka m si na ya were abịa na the commandments e si na agbụrụ side nke ndị nchụaja ndị Igbo na-akpọ ha eze mmụọ e si na agbụrụ nke ụmụ Levite ndị nze so na ọ nyanwa ndị Nazarite ndị na-asọ ezigbote nsọ eh? ị fụ nwoke na nwa ị fụ nwoke ibe gị were aka kwe mba na i were ọfọ unu ewere ọfọ ma ọ bụ unu ewere akụpe ehe ihe e ji n'aka nkịtị wee kwenu nwoke ibe gị n'ụzọ ma ọ kwe mmadụ n'ụzọ ahụ eme eme ọ nya bụ o so na nsọ ee o so na nsọ so maka na nke ihe a na-ekwu okwu bụ nke onye metara ka o ya-eji isi ebu mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ghaghị ịghọrọ and na ọ banyego oge oge agwụna so ife ndị nsọ ji chọọ ka anyị pụta kwuo okwu a n'ụbọchị taa bụ ka gịnwa na mụnwa mata oge a nọ na ya taa maka ozi a bịa n'abalị anya ike ka m fụrụ ọ na-agagharị ọ bịa n'ebe ndị na-edobe commandments Chineke nọ kedu commandments a na-ekwu ọkwa iwu Chineke nye Moses for all Israel ọkwa commandments a Jizọs na-ekwu okwu ya i kweta na m dobe iwu nna m i kweta na m dobe iwu ihe niile e nyere n'iwu ọkwa e nwere onye bịa ajụ Jizọs ajụjụ good master what shall I do to inherit life ọ sị ya keep the commandments ị na-ajụzi kedu nke ọ bụ kedu nke ọ bụ ọ direct ya gị na nke bido na o bido na ten commandments bido n'ịfụ mmadụ ibe gị n'anya ka i si fụ onwe gị n'anya wee banye n'ịfụ chukwu kere gị n'anya nke kwesịrị ịbụ mbụ no love God your creator first with all your heart and then love your fellow human being all ten commandments and the first four of the ten commandments bụrụ nke ịfụ chukwu n'anya the last six ya bụrụ ịfụ mmadụ ibe gị n'anya gbakọọnụ ya na ihe Jizọs na-ekwu ọ summarizịrị the whole Old Test- Old Testament in one so ịbata na ten commandments ya ha onye amụpụta 613 6 plus 1 7 plus 3 10 ten commandments 613 ya 613 codified laws of God mụ na gị naabọ o luenụ mgbe anyị ga-eto n'ime Chukwu o luenụ mgbe anyị ga-abata n'ihe Chukwu kwuru o nwee ihe ga-azọpụta mụ na taa ọ ihe Chukwu kwuru n'ọnụ ya ọ ihe si nna n'ọnụ ya wee pụta and ọ nya bụ sọsọ ya o nwezikwa ị na-eche na echi na ọ ga-adị mma na ọ ya-adị mma na nke a ji eme na ihe ga-adị mma na ihe ọjọọ na edobeghị iwu Chukwu asị asị anyụike pụrụnụ ga-egbutu ọ na-egbutusi ebe niile obodo niile ọ nya bụ ihe bụ nsogbu mana ya amabeghị ihe na-eme e si na nke a pụta bịa n'ọzọ e si na nke a pụta bịa n'ọzọ n'iwe anyị na-enepụ ndị na-ekpere Chukwu na-edobe commandment ya n'eziokwu ndị the faithful ones the lord is our righteousness then o gosi gị na ọ nya bụ your righteousness baa ime gịnị ngịnwa ka anyị na-emegheziri ụzọ ndị dị ka gị ka a ga na ihe ndị ju afọ ga-eju ngọzi pụrụ iche ife chineke ga na-enwu n'ebe mụ na gị naabọ nọ bụ ndị dị faithful bụ ndị ji eziokwu na ike ha niile wee gosi na ha fụrụ chukwu n'anya maka ịfụ nna gị n'anya ọ irube isi idebe ihe o nyere n'iwu bụ na ị fụrụ ya n'anya eh? so na ihe merenụ bụ na wee bụ na ozi a bụ maka ndị Igbo first maka ụmụnne m ebe m si ị fụ na mgbe m bịa akpọ ndị nke m n'ozi a m nwere wee na-agwa ha gbasa wee na-agwa ha okwu chukwu na-agwa ha nekwa na ihe na-eme na anyụike a nekwa anyụike a na ọ pụkwa nekwa onye ọbụla bịa ka o gosiri na mụnwa bụ onye ozi ọma na m ga na-agbasa ozi ọma dịka m na-agbasa ya kịta ọ isi onwe m ka m na-agbụrụ kịta so n'ime ihe niile aga m arapụ mụ na gị ee ka ọ dịgodu mana ị gechaa ntị biko gbasaa ya ihe fụrụ m gwara gị taa o si n'igwe ọ bụghị uche nke mmadụ ọ uche nke chineke kere enigwe na ụwa ka a na-ekwu okwu ya so nya dịba shalom